Bronntanais Nollag, Christmas Presents, bunaithe ar an ghearrscéal The Gift of the Magi le O. Henry, William Porter. Dollar amháin agus ochtó is seacht cent, b'in an méid, sabháilte ó riachtanaisí an tí. Thóg sí é faoi thrí. Lá roimh an Nollaig. Luigh sí ar an leaba agus thit na deora léi. Ní raibh ach dollar ochtó is a seacht aici le féirín a cheannach do Shéamas. Shabháil sí gach cent ar fhéad sí le míonna anuas, ach ba léir nár leor é. D'fhéach sí ar an scáthán caol a bhí sa seomra agus scrúdaigh sí a folt gruaige. Bhí bród uirthi as a cuid gruaige, folt fada órga a thit go dlúth uirthi. Bhí an bheirt acu ar an ngannchuid. Rinne Séamas a dhícheall, ag obair ó dhubh go dubh, Ach bhí an saol crua. Bhí cúlú eacnamaíochta sa tír agus bhí an t-ádh air obair a bheith aige. Choinnigh Della an t-arasán chomh néata le biorán, ach níor leor an t-ioncam. Thug an bheirt grá dá chéile, b'in ab ba thábhachtaí. Bhí bród ag an mbeirt as dhá sheod. Bhí uaireadóir póca ag Séamas a fuair sé óna athair. Ba lena sheanathair é lá den saol. Bhí folt gruaige ag Della ba chúis mholta ag cách agus ag Séamas go mór mór. Chuir Della a cuid gruaige lena cheann athuair. D'fhéach sí uirthi, í ag lonrú faoin ghrian ag sileadh isteach tríd an fhuinneog. Thit deor léi. Chuir sí a seanchóta donn uirthi. Chuir sí a seanhata donn uirthi agus amach an doras go dtí an gruaigshiopa. Mrs Sofronie, earraí gruaige de gach sórt ar díol. Léigh sí an fógra agus isteach léi. An gceannóidh tú mo chuid gruaige? a d'iarr sí. Bain do hata díot agus taispeáin dom é, arsa an bhean. Scrúdaigh Mrs. Sofronie an ghruaig. Fiche dollar, ar sise go borb. Gearr anois láithreach í, arsa Della gan mhoill. Ba chosúil le bliain é an dá uair a chloig a chaith an bhean ag gearradh na gruaige. Amach le Della agus chuaigh sí ó shiopa go siopa ag lorg an fhéirín, an féirín speisialta dá grágheal. Tháinig sí air faoi dheireadh. An bronntanas foirfe. Ní raibh a leithéid eile le feiceáil in áit ar bith. Slabhra óir a bhí ann, slabhra óir a oireadh don uaireadóir. Nach ar Shéamas a bheadh an mórtas agus an slabhra ar crochadh óna bhástchóta. Bheadh a fhios ag duine gur luachmhar an tseod é. ainneoin go raibh sé gan ornáid. Slabhra óir simplí luachmhar. Chomh luath agus a chonaic sí é, bhí a fhios aici gan dabht ar domhan gurbh é an slabhra sin a chum an seodóir do Shéamas amháin. Bhrostaigh sí abhaile leis an slabhra agus an ochtó is a seacht cent a bhí fágtha. Nuair a shuigh Della síos, tháinig sí chuici féin diaidh ndiaidh. Stán sí ar na marcanna a bhí fágtha uirthi. Rinne sí a dícheall rian an dochair a chlúdach. Chíor sí a raibh fágtha den ghruaig. B'fhéidir nach raibh an scéal chomh dona sin. Bhí cuma dalta scoile uirthi, a cheap sí. Scrúdaigh sí í féin arís sa scáthán. A Dhia, deonaigh nach maróidh Séamas mé Nuair a fheiceann sé a bhfuil déanta agam, déarfaidh sé gur geall le cailín óg scoile mé, agus tabharfaidh sé croí isteach agus barróg dom. Ó, a thiarcais, cad a rinne mé in ainm Dé? Ar a seacht a chlog, bhí dinnéar Shéamais réidh. Ní raibh Séamas déanach ariamh. Choinnigh Della an slabhra ina láimh agus shuigh sí taobh leis an doras ag fanacht. Chuala sí an choiscéim agus chuaigh sí bán san aghaidh. Thosaigh sí ag crith. Ghuigh sí, Led thoil, a Dhia, cuir ina luí air go bhfuil mé dóighiúil go fóill. D'oscail an doras agus shiúil Séamas isteach. Bhí sé tuirseach agus mílítheach san aghaidh. Bhí lá crua aige, bhí a fhios sin ag Della. D'fhéach sí ar a chuid éadaí, gioblach agus caite. Ní raibh sé ach dhá bhliain is fiche d'aois agus ualach clainne air. Bhí sé thar am dó culaith nua éadaí a bheith air. Tháinig sé isteach agus d'fhéach sé ar Della. Ní raibh fearg ina shúile, ná díomá. Ní raibh déistin air. Níor thuig Della cad a bhí ag cur as dó. Rith sí chuige. 'A Shéamais, a ghrá geal, ná féach orm mar sin! Tá tú ag cur eagla orm. An bhfuil fearg ort? Bhí orm mo chuid gruaige a ghearradh agus a dhíol. Ní fhéadfainn an Nollaig a ligint thart gan bronntanas a thabhairt duit. Fásfaidh an ghruaig arís. Fásann sí go tapaidh. Bímis sona lenár saol. Níl a fhios agat cén féirín a fuair mé duit? Lom tú do chuid gruaige. Níor thuig sé cad a tharla. Bhí mearbhall air. Rinne, agus dhíol mé í. Nach n-aithníonn tú mé? An bhfuil tú crosta? Is mé atá ann, is cuma le gruaig nó gan í. Deir tú liom go bhfuil do ghruaig imithe. Tá. Nach dtuigeann tú? Is í seo Oíche Nollag. Ná bí buartha. Ná biodh fearg ort. Is ar do shon a sciob mé an ghruaig díom. Sin é tomhas mo ghrá duit. D'fháisc Séamas lena ucht í. Thóg sé beart beag amach as a phóca. Chuir sé ar an mbord é. Ba mhaith liom, a ghrá, a insint duit gur cuma liom faoin bhearradh gruaige. Ní lú mo ghrá duit. Má osclaíonn tú an beart anois, Tuigfidh tú an t-amhras a bhí orm nuair a shiúil mé isteach. Bhí a méara ag crith agus í ag baint an pháipéir den mbeart. Lig sí liú áthais. Ansin d'imigh a hanáil di agus thosaigh na deora ag titim. Os a comhair amach bhí cíor gruaige. Cíor gruaige órga. An cíor ar leag sí a súil air go minic sa siopa. Cíor órga álainn, maisithe le seoda agus diamaintí. B'eol di go maith go raibh an cíor iontach sin ródhaor chun fiú smaoineamh air. Anois ba léi é. Ach bhí an ghruaig ar shiúl. Fásfaidh an ghruaig go tapaidh, Jim. Ní fhaca Séamas an bronntanas a bhí ag Della dó. Thóg sí amach é. Shoilsigh an t-ór ar an slabhra. Spréach sé. Bhí sé ag glinniúint sa solas. Taispeáin dom d'uaireadóir go bhfeicfidh mé an dá rud le chéile, an t-uaireadóir agus an slabhra. Della a mhuirnín. Cuirimis na bronntanais ar leataobh go fóillín. Beidh go leor ama againn sa todhchaí le féachaint orthu. Dhíol mise an t-uaireadóir chun an cíor a cheannach duit. Anois, tá sé in am dinnéir.